ojemba o haya haya o ojemba o haya haya o haya haya o ụmụnne m na ụmụnna m ọnụ anọọna ama m sị anyị niile rịsa mma Ọbasị bi n'elu na-enyere ndị ke ya aka ihe anyị na-ekwu wụ na ụbọchị taa ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla ị na-eme chukwu okike abịama ka ọ dị n'ime ya gozie ma chebe anyị niile isee onye ọnụ na-anụ olu ya n'ode awụ nwanne ọnụ nwoke maazị amadi mkpụrụ ji akwụ n'igirigi ndụ nke ụbọchị taa achọrọ m ị ma agwara m ọnụ sị na abịa na igirigi ndụ na anyị ga na-ewetasiri ụnụ ihe ndị dịgasị aṅaa aṅaa n'ime igirigi ndụ n'ụbọchị taa ihe a jiri bịa wụ nke a na-akpọ ojemba ị ma na n'ala igbo e nwere ihe ndị igbo na-asọ nsọ iwu e nwere omenala igbo e nwere ihe ndị igbo na-asọ nsọ mana n'ụbọchị taa a bịarute ya arị ka ala bekee o mebisiala i- i- ihe ọtụtụ n'ime anyị pụta ala bekee ha na-emegherizi emegheri ọtụtụ n'ime anyị nọkwa n'ala Igbo ebe ha anyị sikwa pụta ha na-emegherizi emegheri maka e nweene ihe onyonyo nwee e, internet nwee ihe ndị oyibo ndị bekee na-akpọ social media onye ọbụla na-eme ọ gbasara m ọ gbasara m mana ndị Igbo nwere nsọ nke m jiri bịa n'ụbọchị taa anyị ga-arụtụtụ aka wụ ihe gbasara alụlụ di nwoke na nwaanyị ị ma na gị gụkwa akwụkwọ nsọ gị ihe ọma ị ga-ahụ na chineke ihe gbasara alụlụ di na nwaanyị rị ya mkpa ọfụma ndị dere akwụkwọ nsọ ahụ dere gwa gị na alụlụ di na nwaanyị rị chineke mkpa dịka otu ha siri dee mana ama m na ha desakwara na-emeghị eriwo ya arịwa ka ihe na-edere ha mawara ha ejiwara ha eri ri ndị ojii ọrụ maka eherekwa ọrụkwa ihe mberede a abịa n'alụlụ di na nwunye ebe m ga-arụtụ aka wụ ị bịa na obodo oyibo taa ya arịwa ka ndị olu- anyị nwa wụ ndị igbo anyị echefuola ihe enu wụ otu ihe kwesịrị ere nwaanyị nọ na di ịshaghasiri nwoke ọdụ okwu ya ihe ọ wụ omerala ọ wụ omerala nke a da eji ya egwu egwu nwaanyị nọ na di ya wụrụ na mgbe ọbụla gị lụgide di ma ị nọ obodo ala bekee o ma ị nọ n'ala igbo o ma ọ maka ihe isi ike ma ọwụdo gị ya wụrụ na ike ịlụ di ha agwụla gị na e nwere ihe nwoke ahụ na-eme na-arịdị mma ma ọ na ego anọdị ma e nwere ihe mere ihe ị ga-eme wụ kpọọ ndị nga ọnụ ekwuo ekwukwa ya ihe ọma ote e shiri mee na alụlụ ga-alụ gị isi ote ha asị e- ewe- eweshiara ha ego ha ka ekwuo ekpebie sị a- adụ ọdụ ha alụ maka alụlụ di taa arịhụ dị ka alụlụ di mbụ mmadụ nwere ike ịlụ di taa echi ya so ya adịwa alụ mana ebe ọ wụ na a ka na-ahụ na ihu chukwu na ihu mmadụ na ọnụ ka wụ di na nwunye nwunye nwanyị gịnwa wụ nwanyị iwelite aka ị ga-ashaghere nwoke ike gị ọ wụ omere ala ya gị nwere ike sị na ị nọ ala bekee e nwere ihe na-emenụ e nwere ihe na-emenụ gị na-eme ya na-aga n'ihu mana nkwa m na-ekwe gị wụ maka ị wụ onye igbo a mụrụ gị n'ala igbo ị ma omenala igbo ị ma na ihe mere ihe ọjọọ ị ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya ma ya awụghị taa ya wụrụ echi nwaanyị imepe ọnụ ya maka ị nọ n'ala bekee gị na-asị nwoke kwaa n'ụlọ m nọ kwaa n'ụlọ m nọ ọ wụ omerala nwaanyị ịchịpụga di ya n'ụlọ maka ọ nọ ala bekee maka ọ nọ ala bekee ọ wụ omerala ndị niile mere n'ụdị ihe ha niile ọnụ niile ga-enwetasa ụgwọ ọrụ ọnụ n'otu n'otu maka na ọnụ wụ ndị Igbo a zụrụ ọnụ n'ala Igbo ọnụ ma omenala Igbo ọnụ ma sị ihe ọnụ na-eme wụ ihe ọjọọ mana ndị obodo ndị ke na-awụdị ndị Igbo na-amadị na ihe ndị ahụ wụ ihe ọjọọ ha mee ya enweghị ihe ọ ga-awụ enweghị ihe ga-emenụ maka hanwa amadị na ọ wụ ihe ọjọọ wụrụkwana ihe ọjọọ nne ha mere nna ha eme ụmụnne ha eme ihe mana gịnwa wụ nwaanyị Igbo gị shaghachala nwoke ọdụ okwu ma ọ wụ gị ịchịpụ nwoke n'ụlọ ma ọ gị na nwoke kwuo gị na e, ị ma na gị na-emegbu di gị maka ngịrị ọnụnọ ị nọ ala bekee ihe a wụ omereala ọ ihe a na-akpọ wụ omereala ị nwere ike na-eme ihe ndị a di gị na-ata ahụhụ ebe ị chịgara ya mm? mana n'ọdịnihu ị ga-ata ahụhụ ya maka ngịrị ị wụ onye igbo maka ngịrị ọbara igbo nọ gị n'ahụ ihe wụ ee ojemba agba nke mbụ ya maka ekwuru m maka ụmụ nwanyị igbo nọ na di n'agba nke abụọ ya a ma ekwu maka ụmụ nwoke lụkwaranụ nwaanyị a ma agwakwanụ ụnụ ke ụnụ n'ihu maka ọtụtụ n'ime anyị ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị n'obodo oyibo na-akpa erizi agwa na-akpa erizi agwa a ma agwakwanụ ụnụ ke ụnụ ozugbo ozugbo ka ọ ga-awụ ụmụ nwaanyị ga-eke ozugbo ha egee ka a gwakwaranụ ụmụ nwoke ngịrị ka m kwuru nwaanyị nọ na di ịshaghasịrị nwoke ọdọ ụkwụ ma ọ nwoke ji nwaanyị ma ọ kene ijiri nwaanyị ma ọ nwoke ọdọ ọ wụ arụrụ ala ọ wụ ihe ọjọọ ojemba ka ọ wụ onye ike ịlụ di gwụrụ ya ekwuo ọha na eze amarasị adụọdụ ya alụ onye ọwụla agbashashịa onye ọwụla ala gị pụghal na nke nwoke ahụ ị nwere n'onwe gị ngwa ka ọ dịnụ geenụ ntị na agba nke abụọ